ndi zonena zonse za mwano zidzakhululukidwa kwa anthu koma cha mwano cha pa mzimu woyera sichidzakhululukidwa 32 ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa adzakhululukidwa koma amene aliyense anganenere mzimu woyera zoyipa sadzakhululukidwa nthawi ino kapena ilinkudza so tionana kuti anthu amagwiritsa ntchito uh, vesi imeneyi kunena kuti pamene ukuphunzitsa one true God ndiye kuti basi wachimwira mzimu woyera ndakumana nazo kambirimbiri zimenezi zomvetsa chisoni actually ma adventist sanakhulupireko choncho yayi maefoti onse amene timakhala tikupita timaphunzira no kuchimwira mzimu woyera si tchimo lina limene ungachite kapena mawu ena amene unganene koma ndicho kukana choonadi kukana choonadi ndi kukanisisa kukhala m'bodza lako so lero ma adventist akusintha mmene amavesera malemba kuti akapange shutdown anthu amene akulalikira choonadi iyinso ndi njira imene ngakhale Walter Veith anafotokozerako za ayuda amene anayikaponso curse amati rabbinical curse pa uh, daniel chapter 9 makamaka mavesi amene amakamba za sabata limodzi imene tikawerenga sabata imene imakamba za week imodzi kapena ma- zaka 7 Ah, makamaka zima- zimafotokozera za mpulumutsi ambuye yesu khristu kutino adzabatizidwa nthawi yanji komanso kuti adzakafa nthawi yanji so chifukwa kutino ayuda safuna asogolero safuna kuti amve choonadi anayika rabbinical curse kuti aliyense asayerekeze kuwerenga zaka zimenezozo akawerenga zimenezo ati mwana asakalowe mkati apita ku gahena ndi zina zambiri zoopsa so ichi ndi chiopsezo kuti no uh, trinityyo anthu akuifufuza ndikuona kuti mulibemo ndi anthu amati yayi muchimwira mzimu woyera ndiye ndikuma ndikacheza ndi nakana chino tizili yayi sindifuna tipitirize tichimwira mzimu woyera so zinali zodabwisa kwambiri kwa ine kuona kuti no kodi vesi ikukamba chani chabwino tiye titenge vesi mmene ilili tingoyiyika kuti ikukamba za trinity mwanjira ina mulungu ndokhululuka yesu ndokhululuka komano mzimu woyera ndi amene ali okwiya kwambiri mwanjira ina tikayitenga kuti vesi ikukamba za trinity mwanjira ina tiona no mzimu woyera ndi okwiya kwambiri kuposa atate ndi mwana ndi olusaso kwambiri moti sakhululuka mzimu woyera ndiye funso limakhala kuti ngati zili choncho kodi mzimu woyera angakhale nkhoswe wa inu ndi ine zimene sizikhala zotheka so tiona na kuti sizili choncho Tiye- tiye tione kuna kuti no uh, Ellen White comment yake pa nkhani inali chani tionanso kuti baibulo ikuti bwanji tiwerenge Desire of Ages page 322 ananena kuti no si mulungu amene amaphimba maso a anthu kapena kuumitsa mitima iye amatumiza kuwala kuti kukathe kukonza zinthu zawo zabodza ndipo amayesetsa kutino awayendetse mnjira ah, zimene zili zotetezeka ndipo pali ndithu munthu pamene akukana kuwala kumenekoko maso ake amaphimbika ndipo mtima wake umauma nthawi zambiri ah, chimene chimachitika pang'ono pang'ono ndipo sichimazindikirika kwa munthu pamene kuwala kwabwera kwa munthu kuzera mwa Mulungu kuzera mwa anthu atumiki ake kapena ndithu kuwala kwabwera ndithu ndi mzimu wake pamene kuwala kumodzi kwatayidwa sikunamvetsetsedwe zimachitika nawo kutino munthu uja pang'ono pang'ono zinthu zauzimu zimasiya kuonekera kenako zimachitika no kuwala kuja kukabweranso kachiwiri sikuma siku munthu uja amakanika kukuzindikira kenako mdima umayamba kuchuluka moyo wa munthu kufika kutino kumadzafika kutino kwada monga ngati kwada moyo wa munthu mwanjira ina nayo titafotokoza nato kupezeka kwa munthu woti no akukana choonadi kumakhala pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono izi zimene ma adventist amafotokoza nawo kuti pamene ukukana choonadi ukukana kutsimikizika mu choonadi ukukana mayitanidwe ako chikuchitika nchani pang'ono ndi pang'ono mtima wako umakhala kuti ukulimba zili ngati munthu amene akuyika alamu

comment yake kuti chani eh? manuscript 30 chaka chimenechi march 1890 paragraph 16 ndi 17 akunena kuti tchimo lochimwira mzimu woyera silikutsamira pa mawu kapena chochitika koma ndikulimbika ndi kukhazikika kutsutsana ndi choonadi ndi umboni mulungu akhala akuyitana anthu ake mwa njira inayo yodziwika ndipo wadzionetsera yekha kupezeka kwa umulungu koma uthenga ndi amithenga sanalandiridwe koma kunyozedwa ndipo ndakhala ndikufuna kuti pakufunika kunena kuti uthenga umenewo wa mulungu wachikondi unena kuti umveke pamene yesu khristu akugogoda m'mitima mwathu ndikulola kuti ati amene amene ali mlendo wakumwamba alowe koma taona nawo kutino mitima ya anthu ena yesu khristu akugogoda ndipo pokana mauthenga amene amene abwera ku minneapolis anthu achita tchimo limeneli ndipo achita tchimo omwewo umene ali nawo motsutsana ndi amithenga a mulungu pokana choonadi chimene mzimu woyera wakhala akukakamiza nyumba kwawo potenga uthenga umenewo wopeputsa iwo akupeputsa mamo tionanawo kuti no uthenga umenewo ellen white ndifuna ndipange breakdown message imene akuti ah no tchimo la mzimu woyera sizoti munthu wayankhula china chake kapena wachita china chake ayi mwanjira ina kuyankhula against trinity sikuchimwira mzimu woyera tikatenga mmene ena akunenera kapena kuti uh, wachita china chake ngati for example mose anaphako munthu kumkwirira mumchenga samson amachita chigololo david anaphako munthu kuchita chigololo eti abrahamu ananamako choncho titati tatchula machimo onse amene tingaganiza anthu anachitapo kale koma machimo onsewo anatani anakhululuka eti so tchimo la mzimu woyera si zinthu zimene munthu angachite kapena zinthu zimene munthu angatani anganene eh? komano tchimo la mzimu woyera ndikukana ndithu choonadi kunena kuti no munthu uja sangabwere kwa mulungu kuzalandira chani chikhululuko chake chimene chinakonzeka kale mwa yesu khristu ndiye muone mmene ellen white akugwiritsa ntchito uh, quotation imeneyi akunena kuti no anthu amene amakana uthenga umene unaperekedwa ku minneapolis anthu amenewawa ndi amene akuchimwira mzimu woyera tikaona ku minneapolis general conference session amene amalalika ndi a t jones ndi waggoner anthu amenewawa ndi anthu amene anali a one true god tinaona kale mu pioneers and the trinity part 1 ndi part 2 makamaka part 2 analalikira kwambiri kuti yesu khristu anabadwa poyamba nthawi za nthawi ndikubadwanso mu betlehemu cholinga kuti ifeyo amene tabadwa ku uchimo tibadwenso kudzera mwa mzimu wake so anthu amene amalalika uthenga wa one true god ndikulalikanso uthenga wa righteousness by faith zonse zimenezi ndi zolumikizana munthu sangamvetse righteousness by faith ngati sanamvetse one true god poti moyo umene akulandira kuti akakhale olumikizana mwa ndi moyo wa yesuyo osati wa mulungu mzimu iyayi so akuwauza anthu amene anakana uthenga umenewo kuti akuchimwira chani mzimu woyera ndipo tchimo likupitirira chifukwa chani iwo sakulandira chani uthenga mukuona pamenepa so ellen white akupanga emphasize tchimo la mzimu woyera akupanga emphasize pa uthenga umene unakanidwa mukuona pamenepa so uthenga umene unakanidwa ndi righteousness by faith so lero zikudabwitsa kuti no anthu akunena kuti ayi pamene ukupanga one true god ndekuti ukuchimwira mzimu woyera akulaku komanso ndimangofuna kupanga comment mwachangu na kuti lerolo anthu amene akulalika trinity amanenanso tino uh, timaona pamene pankulu amene george knight akunena kuti no iya ellen white komanso ma pioneers amenewawa a t jones ndi waggoner onsewo anali olakwisa mwanjira ina iyeyo akuyima ndithu chimodzimodzi ngati anthu a nthawi imeneyi kuti no mauthenga anali olakwisa mwanjira ina anthu amene angapange kuti mkulu amene george knight nawonso atha kukhala kuti no akulakwisa akukana choonadi chimene chinaperekedwa ndi mulungu mu 1888 so zimene tidaziona mu pioneers and the trinity part 2 tiyeni tipitirize uh, testimonies for the church volume 4 page 232 ndi 233 1876 anena kuti mulungu apereka ndithu umboni wokwanira kwa ubongo wa munthu kuti akakhulupirire koma iye amene atatembenuke umboni umenewu chifukwa chonena kuti pali zinthu ziwiri kapena zitatu zimene sangazimvesese ndi ubongo wake wa umunthu iye asiyidwa kuzizira ndipo ndithu kumeneko nkuzizidwa kwa chikayiko ndi kupanda chikhulupiriro zipangisa kuti iyeyo akataye chikhulupiriro chake pa njira ina tikutha kuona kuti no- mulungu akapereka choonadi ndipo munthu wina akachikana for example tiona nawo tino tikalalika uthenga wa one true god baibulo zimakhala so clear ona tikapita ku mzimu wa chinenero pamakhala ma statement ambiri onse amene tikaona bwinobwino amakisa amene baibulo koma chifukwa choti pali statement inayake akukamba za third person imene tayiona kale kuti ati tikukamba za third person ndiye tikukamba zanu za yesu koma chifukwa choti munthu angowerenga third person basi ndingogwira mawu osaona kuti mawu amayigwiritsa ntchito motani ameneyo asiyidwa mmene alili ndipo ndithu akapitirira mu chinyengo chimenechocho a- a- a- apangisa ndithu kuti akhalebe mu chikayiko zimene akukamba apapa so testimonies volume 5 page 634 paragraph 1 chaka 1889 kuti no kodi kuchimwira mzimu woyera ndi chani ndithu ndikuchita mwadaladala kunena kuti no ntchito ya mzimu woyera ndi ntchito ya satana so tiona nawo kuti no sin against the holy spirit ndikunenanso kuti no ntchito imene mulungu akuchita kudzera mwa mzimu wake imene ikuchitika ndi ndani ndi satana so zimenezizi ndikuchimwiranso chani mzimu woyera so kukana ndithu maumboni amenewawo ndiye tiona nawo kuti no review and herald june 29 1897 nawo kuno wina aliyense safunika anganene pa tchimo la mzimu woyera kuti no ndi chinthu china chodabwisa chimene sichingamvesesedwe kuchimwira mzimu woyera ndi kukana ndithu kawirikawiri mayitanidwe oti tilape mm? so palibepo pamene wakamba pamene apa akunena tino uh, kukana uh, mulungu mzimu kapena kukana trinity nde tino kuchimwira mzimu woyera ayi Testimonies of the Church volume 3 page 255 akunena kuti no satana ali ndi kuthekera akunena kuti no akathe kupereka chikayiko komanso kukapereka ndithu kukana uthenga umene kubwera molunjika umene mulungu watituma ambiri amaziona ngati nzabwino kapena kuti azione kukhala nzeru kunena kutino uh, kwa munthu amene ali osakhulupirira a- akamfunse okay ndipo iwo amene afuna kuti pakhale ndithu kukayika akhala ndithu ndi malo akulu otero mulungu samapanga kuti akachose zinthu zonse zimene zingatichititse kukayika amapereka umboni wokwanira ndipo pakatha kufufuza kukwanira munthu amene ali ozichepesa ndi ophunzitsika mu uzimu wake aliyense amatha kusankha podzera maumboni amene aperekedwa so tikutha kuona apa kawiri nkawiri uh, kuti mmene uh, mulungu akuchitira now komabe ngakhale ti- ti- zingakhale choncho tiona nawo kuti no uh, afarisi amene wawa tione kuti no yesu khristu anagwiritsa ntchito bwanji nthawi imeneyi tiona amenepa mateyo chapter 22 mpaka na 30 tiona kuti yesu khristu amachosa chiwanda ndi atachosa chiwanda afarisi amanena kuti no uh, mphamvu imene imene yesu khristu agwiritsa ntchito kuchosa chiwanda ndi chani ndi ya ndi ndi ndi, ndi ya chiwandanso ndiye pa chifukwa chimenecho tiona nawo tino yesu khristu pa nthawi anali ali munthu muona pamenepa so ali ndi moyo wa mulungu watenga umunthu mwa iye ndiye zonse zimene akuchita akuchita chifukwa tino mulungu amuzoza iye ndi chani ndi mzimu okay tiona pamenepo akutiuza pa machitidwe chapter 12, uh, machitidwe chapter uh, 10 verse 38 pamene amakamba kuti no uh, tikuona pamenepa akunena kuti machitidwe chapter 10 verse 38 akunena kuti no ndi yesu khristu amene anadza kuchita zabwino ndi kuchiritsa anthu amene mulungu anamuzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu tiona kuti yesu khristu amachita zonse kuzera mwa mzimu wa mulungu nthawi imeneyi ndi afarisi amanena kuti ayi mkulu ameneyu akuchita zimenezizi kuzera mwa chani mwa ziwanda mwachilena anthu amanyoza mzimu wa mulungu okay samanyoza mulungu ndimiyo tiye tipitirizeni tiye tiwerenge mavesiwo mateyu chapter 12 verse 23 anena kuti pomwepo anabwera naye kwa iye munthu wogwidwa ndi ziwanda wakhungu losalankhula ndipo iye anamchiritsa kotero kuti osalankhula nawo lankhula napenya 23 ndipo makamu onse a anthu anazizwa nanena uyu si mwana wa davide kodi koma afarisi pakumva anati uyu samatulutsa ziwanda koma ndi mphamvu yake ya beelzebub mkulu wa ziwanda 25 ndipo yesu anadziwa maganizo awo nati kwa iwo ufumu uti wonse wogawanika pawokha sukhalira kupasuka ndi mudzi uti wonse kapena banja logawanika lo- palokha silidzakhala 26 ndipo ngati satana amatulutsa satana iye agawanika payekha ndipo adzakhala bwanji ufumu wake 7 ndipo ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya beelzebub ana anu amazitulutsa ndi mphamvu ya yani chifukwa chake iwo adzakhala oweruza anu 8 koma ngati ine nditulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa mulungu pomwepo ufumu wa mulungu unafika pa inu 9 kapena akhoza bwanji munthu kulowa m'banja la munthu wolimba ndi kufu- ah, ndi kufunkha akatundu ake ngati iye sayamba ka- kumanga olimbayo ndipo pamenepo adzafunkha za m'banja lake mwanjira ina yesu khristu powayankha anthuwo wachita chozizwa anthu a afarisi aona kuti eh anthu akhulupirira onano chimenechi chachitika kudzera mwa beelzebub mkulu wa ziwanda mwanjira ina ntchito imene yesu khristu ananena ndikuyichita afarisi amasusana naye chifukwa tena apapa pali umboni ndithu umboni wotheratu onati mkuluyu siwapa- si- si- siwawamba yayi uyuyu ndi mwana wa davide uja wolonjezedwa uja koma afarisi poona kuti no alibenso china chimene angamususe nacho akuti yayi mkulu ameneyu ndi wachani ndi waziwanda so wachosa munthu amene samayankhula wakhungu eh? uh, akuti chani tione pamenepa akuti munthuyo samayankhula analinso wakhungu analinso ndi chiwanda so munthu amene sayang- saya- sayang'ana tikamona maprofeti ambiri alero uh, mwina atione kuti no munthu atoti sayankhula oti tichita muzayu sayankhula maso munthu ndi wakhungu maso ake ndi onongekeratu eh? munthuyonso ali ndi chiwanda ndikumpemphera munthu uja maso akhungu aja ndikuchoka ndikubwera maso abwinobwino munthu kuyambano kuyankhula chiwandacho ndikuchoka Ah, akuluakulu ndi muzikanena munthu ameneyo ndiwaziwanda ndipo chifukwa chimene yesu anawauza kuti akuluakulu muzomwe muyankhulazi kodi inuyo mumachotsa ziwanda kuzera motani koma ineyo ngati ndikuchita izizi kuzera mwa mzimu wa mulungu ufumu wa mulungu watani wafika ndiye akuwauza kuti no ufumu umene ugawikana pa okha ukulimbana ndi okha u- ugawikana mwachitani yesu khristu akukana kuti ndi yesu akuchita zimenezo kuzera mwachani mwaziwanda so pamenepa yesu khristu amazati okay mukayankhula zinthu zonyoza ineyo hmm? mukayankhula zinthu zonyoza ineyo mutha kukhululukidwa komano mukayamba kuyankhula zinthu zonyoza mzimu wa mulungu simutani simukhululukidwa ifeyo pano amene adakasusa ndi kuwadzudzula pa nthawi iyi anali yesuyo koma ambiri akachoka n'kumapita mmakwawo tionana kuti ndi mzimu wa mulungu umene udakatha udakasusa ndiponso pa nthawi imeneyi anthu amasusika ndi kale koma amalimbanabe kususana kumene kumachitika mchani mtima mwawo mzimu woyera akamasusa mtima amalimbana nacho chinthu chimenechi mwanjira ina kuti ife tikapulumutsidwe tionana kuti tikufunika kuvomereza ndi kugonjera zimene mzimu woyera akutani akutiuza okay tione pamenepa mateyo 20 mateyo 12 verse 30 mpaka 32 akuti iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine ndi iye wosa wosonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza 31 chifukwa chake ndinena kwa inu machimo onse ndi zonena zonse za mwano zizakhululukidwa kwa anthu koma chamwano cha pa mzimu woyera sichizakhululukidwa 32 ndipo amene aliyense anganenere mwana wa munthu zoyipa azakhululukidwa koma amene aliyense anganenere mzimu woyera zoyipa sazakhululukidwa nthawi ino imene ili nkudza mwaona pamenepo so yesu akunena kuti amene atapitirize kunyoza mzimu monga tinanena kuti munthu alape imapangisa kuti munthu alape ndichani kususidwa kwa chani kwa mzimu woyera so munthu aka- akapapitirizabe kunyoza ntchito ya yesu khristu ndani akapanga ziwanda ndi zina zotero munthu ameneyo salapa ayi mwanjira ina ndiye apitiriza kukhwimisa moyo wake kufika kuti achimwira chani mzimu woyera kuchimwira mzimu woyera ndiye kuti munthu uyo safuna afike polapa akukaniratu kukakamira tchimo lakelo so anthu a- anali kuti mulungu wawapasa kuwala koma akukakamira kuti no iya izi nzaboza ndiye ngati zili tero ndiye kuti anthu amenewawa akhalabe mu boza lawo safika polapa safika pobwera kwa yesu khristu chifukwa chimenecho achimwira chani mzimu woyera so kuchimwira mzimu woyera si kanthu kamene munthu anganene kapena chiphunzitso ayi komano kukana ndithu evidence kukana ndithu maumboni onse amene mulungu akupereka kwa ndani kwa ife ndipo izi sizinayambe pamenepa tikaonanso ngakhale pa mateyu 9 verse 34 nthawi inanso uh, afarisi anatani ananenanso china tione pamenepa mateyu 9 verse 33 panachitika chozizwa ndipo mmene chinatulusidwa chiwandacho osalankhulayo analankhula ndipo makamu a anthu anazizwa nanena kale lonse sichinaoneke chomwecho mwa israeli 34 koma afarisi ali- ali kunena anatu- ana- ana- anali kunena atulusa ziwanda ndi mphamvu zake za mfumu ya ziwanda so sikanali koyamba aka kanali kachika ngati kachiwirinso afarisi omwewo so zinali zoona ti no anthuwa akulimbika onali aku- aku- akuchita zimenezo zera mwa ziwanda anali kachiwiri iwo kusimikizira mu chinthu imeyi so yesu akazana kwakulu mukapita zimenezi muchimwira chani mzimu woyera sikanali koyamba ayi so bamba kwanangu asiya mwana wa papa anayankhula mawu ndiye tikutha kuona kuti mukuchimwira mzimu woyera si inu chimene munthu anganene kuti no iyayi ndikufuna tikambirane one true god apa basi amene wachimwira mzimu woyera ayi kwakulu ene ndi bodza lamkunkhuniza right so taona kuti no verse 28 ija mwetu zafuna no um, akuchita zonse zera mwa mphamvu yachani ya mzimu woyera so taona kuti no yesu khristu tisaiwale kuti no anali ndani anali mawu amene anasandulika thupi mawu amene anali mulungu anali thupi so tionatu mulungu unali muchani unali muthupi so komano yesu khristu kuti achite zonse zozizwa amachita izi kuzera mwa mzimu woyera umene mulungu adamuzoza naye ndiye afarisi amene amanena kuti no mwana wa munthu amene amene ali yesu khristu akuchita zonse kuzera mwa ziwanda mwanjira imeneyo amanyoza ntchito ya mzimu woyera amanyoza ndithu mwana ali mene ntchito ya ndani ya satana ndipo tikawerenganso ngakhale pa maliko chapter 3 verse 20 mpaka 30 imaonesa no uh, kulakwira mzimu woyera kapena kuchimwira mzimu woyera ndi ntchitodi imene afarisi ananena kunena kuti no iyeyo achita zimenezi kuzera mwa chani mwa ziwanda kutenga ntchito imene mulungu akuchita kuzera mwa mzimu wake mwanani ndi yachani ya ziwanda za matrinitarians ama- amene samvetsetsa chimene chiya kaya sinzata amawerenga bwanji vesi mano amanena kuti iyayi kuchimwira mzimu woyera ndiko kulalika uthenga wa one true god koma nkhani imene si yoona chifukwa tino tikaona bwinobwino matrinitarians amene akulakwisa apa chifukwa nawo- chifukwa chani iwo- iwo akukana kuti mzimu woyera si mzimu wa mulungu koma munthu wina ukuona pamenepe imene chiphunzitso chimenechichi chikuchita kubwera kuyambira mu 325 tinaona kale mukanyanga yang'ono ndi trinity eti mu zaka za 325 eti ad ndi mu zaka zimenezi za 38 pamene akubweretsa no ti mzimu woyera uzipembedzedwa monga ngati atate koma baibulo muchani mulibe so ndithu tiona nato no uh, ma trinitarians analandira chiphunzitso chimene chichi chimene chinachokera kwa akatolika ndipo chifukwa chimene chichi aona atino amene akuchita ntchitoyi ndi mulungu mzimu amene mulungu mzimu kulibeko koma kuli chani mzimu wa mulungu so tiona ti no matrinitarians aona atino ntchito imene akuchita mulungu zera mwa mzimu wake ndi ntchito imene munthu wina osati mulungu yakutani akuchita mwanjira tiona nkhani imene ndi ya serious kwambiri ya serious kwambiri so tiye tioneni ah, kuti unena kuti no tikamakamba za mulungu mulungu ndiye mzimu woyera mulungu ndiye wotani woyera amati mulungu ndi nani mulungu ndi mzimu ndiye tikaona baibulo limaleza ife lino ah, tili mu chapter 15 verse 4 imateza mulungu yekha ndi wotani woyera so tenga yohane chapter 4 verse 24 atona mulungu ndiye ndani mzimu tikaona Chivumbulutso 15 verse 4 palibe kuti mulungu yekha ndi woyera so mwanjinena mulungu ndi mzimu wotani woyera mwaona pamenepo so mulungu ndiye chani mzimu woyera so mulunguyo ndiye amene akuchita zimene zikudzera mwachani mwa mzimu wake mukuona pamenepo so tionanawo kuti no pamene yesu khristu akubadwa kuchoka mwa atate kuti taonana kutino mulunguyo amene ali mzimu eh? amene ameneyi mulungu amene ndi amene anamudzoza ndani yesu khristu nthawi za nthawi kuona kutino pamene zonse zolengedwa yesu khristu akuzidzoza zonse zolengedwa ndi chani ndi mzimu woyera so mukudzera mwa mzimu woyeratu mukubwera mukupezeka wa atate ndi nani ndi mwana so ndikamati mulungu ndi mzimu god has a spiritual body mukuona pamenepo mulungu has a spiritual tionanso pa 1 Corinthians 15 inu ndi ine tikadzawomboledwa tidzakhalanso ndi ma- matupi auzimu okay chimodzimodzi nkuona angelo amatchedwa kutino ndi chani ndi mizimu koma tikapeza amene kuti onana kuti ngakhale mulungu ali mzimu nayenso ali ndi mzimu wotani woyera moyo wake ndi woti ndi woyera so tionana kuti pafika imeneyo mulunguyo ali mzimu woyera so mulunguyo ndi pamene akudzoza yesu khristu yesuyo ndi amene akudzozanso ndani akudzoza ife nkona tikamati tikulandira mzimu woyera tikulandira mzimu wa atate ni nani ndi mwana pa roma chapter 8 verse 9 so tiona nawo kutino kuchimwira mzimu woyera tchimo limene singa uh, khululukidwe kuchimwira mulungu mwini pati pali mulungu yekha amene ali mmodzi wa mulungu ndipo palibenso wina okay? so kumakamba zoti pali atatu pali awiri ndipo chimene sichikugwirizana ndi baibulo peyayi okay? so tiona nawo kuti no pali mmodzi yekha okay? amene ali ndi umulungu amene ali ndani ali tate kulibe milungu iwiri koma mulungu mmodzi yekha amene ali mmanthu wa zonse tinaona kale ndi mulungu mmodzi ameneyo ndi amene ali ndi mwana wake amene ndani yesu khristu yesu khristu ali ndi umulungu wonse kuona pamenepo so umulungu uli ndi atate komanso umulungu umene ukupezekanso mwa ndani mwa mwana okay so pamenepa pamene tikupeza tikamati godhead god tikukamba zachani za umulungu umene umulungu umenewo uli ndi atate ulinso ndi ndani ulinso ndi mwana okay so tiyeni tione pamenepa machitidwe chapter 5 mpaka na 4 ndi 9 kunena kuti koma petro anati hananiya satana anadzadza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo Olo, pamene unali nacho sinali wako wodi wako kodi ndipo pamenepo unagulitsa sunali m'manja mwako kodi bwanji chinalowa ichi mumtima mwako sunanyenge anthu matu 9 koma petro anati kwa iye munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa ambuye taonani mapazi a iwo amene anayika mwamuna wako ali pakhomo ndipo adzakunyamula kutuluka nawe ndiye tikaona malo amene awa tikuona kuti ananamira kwa mulungu okay so pamene anthuwa anama ati ananamira chani mzimu woyera kenako akutiuza ife nano munthuyo ananamiza ndani mulungu ndiye akutiuza ife munthu amene ananamiza mzimu wa ndani wa ambuye mwanjira tilumikize mawu osati nano mulunguyo okay ali kuti ali kumwamba mulungu paja ndi mzimu eh? ali ndi thupi la uzimu ali kumwamba koma mulungu amene akupezeka kapena kuti kudzera mwachani mwa mzimu wake so pamene pali mzimu wake pali kupezeka pa ndani pa mulungu so pamene anthu akumana atuma akumana kuti azapembedze mulungu ali pakati pa ndani pa iwowa so pamene munthu amene akunama akunama kwa ndani kwa mulungu mulungu apezeka kudzera mu njira yanji kudzera njira ya mzimu wake so anthu amene akunama kwa mzimu wa mulungu so pamene akunamizira kwa mzimu wa mulungu akunamiza ndani mwanjira ina akunamiza ndani mulunguyo so taonana kuti tikamakamba za mzimu woyera tokamba amene mulungu amapezeka pena kudzera mwachani mwa mzimu wake mwanjira ina tiona kuti mzimu mzimu wa mulungu si mphamvu chabe monga anthu ambiri amakonda kunena kuti ndife timanena choncho mana mzimu woyera si mphamvu chabe komanso ndi moyo wa mulungu kupezeka kwa mulungu kwa ndani kwa inuyo ndi ineyo so monga ngati mulungu ali ndi mulungu mzimu wake umakhalanso mzimu wachani wa mulungu so ichi ndi chinthu chachikulu chimene tifuna tichimvesese ndi kuchilandira Ah, tipitiriza objection number 10 mulungu udaliseni